Cócó an Colgán Cairdiúil le hAilbhe Nic Giolla Bhrighde agus maisithe ag Brian Fitzgerald. Do Conor agus Ruth, Ailbhe. Do m'iníon Banba, Brian. Colgán ba ea Cócó. Ba bhreá léi a bheith ag snámh agus ag tumadh lena cairde gach lá. Tá tusa níos tapúla ná iasc ar bith eile ar scoil! a dúirt siad léi. Bhí Cócó an-sásta. Ach nuair a bhog sí go teach nua ar an taobh thiar den charraig, bhí ar Chócó freastal ar scoil eile. 'Déanfaidh tú a lán cairde nua, arsa Mamaí. Ach ní raibh Cócó chomh cinnte céanna. 'Céard a dhéanfaidh mé mura mbíonn siad go deas liom? ar sí. 'Cén fáth nach mbeidís go deas leat? arsa Mamaí. 'Iasc chomh cairdiúil leatsa! Tháinig Cócó agus a Mamaí chomh fada leis an scoil. Beidh gach rud i gceart, a thaiscidh, arsa Mamaí, agus í ag tabhairt croí mór isteach do Chócó. Fan go bhfeicfidh tú. Ach nuair a shnámh Cócó isteach sa rang, ba léir nach raibh gach rud i gceart. Tá sí chomh mór! Tá sí chomh fada! Tá sí chomh géar! arsa na héisc eile. Thuig Cócó ar an bpointe gur ag caint faoina srón a bhí siad. Seo í Cócó, arsa an múinteoir. Is colgán í. Níor casadh colgán ar na héisc eile riamh cheana. Nach bhfaigheann do shrón sa bhealach ort is tú ag spraoi, ar siad. Ní fhaigheann, arsa Cócó agus í ag gáire, ach ní raibh na héisc eile ag gáire. Bígí ag spraoi le Cócó, arsa an múinteoir leis na héisc eile ag am sosa. Céard faoi chluiche Imigh i bhFolach? Ach bhí srón Chócó rómhór, bhí sí ag gobadh amach as gach poll. Bhí na héisc eile ag gáire fúithi. Céard faoi chluiche Cispheile? arsa Cócó. Ach bhí srón Chócó rófhada. Ní raibh na héisc eile in ann an liathróid a bhaint di. Ní raibh siad pioc sásta. Céard fá scipeáil? arsa Cócó. Ach bhí a srón róghéar. Ghearr sí an rópa ina dhá chuid, rud a chuir uafás ar na héisc eile. Cócó an Colgán Cairdiúil le hAilbhe Nic Giolla Bhrighde agus maisithe ag Brian Fitzgerald. Do Conor agus Ruth, Ailbhe. Do m'iníon Banba, Brian. Colgán ba ea Cócó. Ba bhreá léi a bheith ag snámh agus ag tumadh lena cairde gach lá. Tá tusa níos tapúla ná iasc ar bith eile ar scoil! a dúirt siad léi. Bhí Cócó an-sásta. Ach nuair a bhog sí go teach nua ar an taobh thiar den charraig, bhí ar Chócó freastal ar scoil eile. 'Déanfaidh tú a lán cairde nua, arsa Mamaí. Ach ní raibh Cócó chomh cinnte céanna. 'Céard a dhéanfaidh mé mura mbíonn siad go deas liom? ar sí. 'Cén fáth nach mbeidís go deas leat? arsa Mamaí. 'Iasc chomh cairdiúil leatsa! Tháinig Cócó agus a Mamaí chomh fada leis an scoil. Beidh gach rud i gceart, a thaiscidh, arsa Mamaí, agus í ag tabhairt croí mór isteach do Chócó. Fan go bhfeicfidh tú. Ach nuair a shnámh Cócó isteach sa rang, ba léir nach raibh gach rud i gceart. Tá sí chomh mór! Tá sí chomh fada! Tá sí chomh géar! arsa na héisc eile. Thuig Cócó ar an bpointe gur ag caint faoina srón a bhí siad. Seo í Cócó, arsa an múinteoir. Is colgán í. Níor casadh colgán ar na héisc eile riamh cheana. Nach bhfaigheann do shrón sa bhealach ort is tú ag spraoi, ar siad. Ní fhaigheann, arsa Cócó agus í ag gáire, ach ní raibh na héisc eile ag gáire. Bígí ag spraoi le Cócó, arsa an múinteoir leis na héisc eile ag am sosa. Céard faoi chluiche imigh i bhfolach? Ach bhí srón Chócó rómhór, bhí sí ag gobadh amach as gach poll. Bhí na héisc eile ag gáire fúithi. Céard faoi chluiche cispheile? arsa Cócó. Ach bhí srón Chócó rófhada. Ní raibh na héisc eile in ann an liathróid a bhaint di. Ní raibh siad pioc sásta. Céard fá scipeáil? arsa Cócó. Ach bhí a srón róghéar. Ghearr sí an rópa ina dhá chuid, rud a chuir uafás ar na héisc eile. Is maith a bhí a fhios againn go bhfaigheadh do sh. Is maith a bhí a fhios againn go bhfaigheadh do shrón mhór fhada ghéar sa bhealach, ar siad. Ní theastaíonn uainn spraoi leat níos mó. Agus shnámh siad i bhfad uaithi go dtí an taobh eile den chlós. Chonaic an múinteoir go raibh Cócó fágtha léi féin. Seo linn, ar sé.